ndụ ogologo kpọkwa anyị iru o amụta na nwoke site igwe na ya nwaanyị o onye anabara na ndụ ya na ya na-abụ onye sị na ndụ nwanne ya ya dị ndụ ya dịkwa o ọ fụrụ nwa mmadụ mekwa ya mma afụkwa nwa nke ya ka emekwa ya mma o ọ nwetala ihe a na-eri eri nyebi nwanne ya nwanne ya nwetakwa ya nyekwa nwanne ya o atụ m eje anaghị akara nke ebukwere na ya eso ee n'arọ ọfụrụ a bụ ọnwa ọfụrụ anyị ji eri ji anyị ihe anyị na-arịọ Chukwu bụ onye ọbụla dịrị ndụ kọnye ji ị ga-adịkwa ndụ gburukwe ji ahụ mmadụ adịghị enwere gị aṅụrị dịrị gị n'oge ga-abụ ị na-enwe aṅụrị ndị ọzọ ewere soro gị nwee aṅụrị onye iro aya enwe ọṅụrị isi gị kama na ihe ọ ga-afụ bụ ihe ọgbụgba ama bụ ihe pụrụ iche Chukwu mere na ndụ anyị Chineke anyị na-arịọ gị na ji anyị na-awa ji ọfụrụ anyị na-amalite iri ugbu a ọ gaghị emebi anyị afọ anyị ga-erite ndụ n'ime ya o anyị ga-erite amamihe n'ime ya o ihe akụakụ ihe enwe enwe n'ime ya o ee ji aya egbu anyị na anyị ga-erigbu ji anyị ewere gbuo ọzọ kọtakwa ọzọ gburukwa kọtakwa gburukwa Chineke a na-awa ji n'ụbọchị nke taata maka na awa nji ihe awa nji na-eme n'ala Igbo aka m na-ekwukwe ya Chineke mee ka ndị Igbo nọkọta ọnụ ka e were otu ụbọsị Igbo gbara gburugburu ma ndị nọ na mba ụwa mm. ka e were otu mbọsị were ofu ụbọsị kwuo na ụbọsị taa na Igbo niile na-eri ji maka na ekwuo na Igbo niile na-eri ji otu ehi ụbọsị ọbụla a malitere ya mee ya once the whole world ga-ama na ọ ndị igbo juru ụwa niile obodo a kpọrọ naijiria ga-ama na ọ ndị igbo nwe obodo niile mgbe gboo ka ọ na-abụ awaa ji agbaba ọsọ mmanwụ okorobịa na-agbaba ọsọ mmanwụ gbatakwuo nwaanyị n'elu ya nwaanyị agbaba ọsọ mmanwụ gbatakwuo nwoke ka ọ nọrọ ihe ọ bụ maka na mmanwụ chụba ọsọ e, nwaanyị na-agba ọsọ mmanwụ na-achụ ọsọ ọ na-agba tika tika tika tika nwoke ọ bụla ọ fụrụ ọ makụọ ya mgbe ahụ ọ makụrụ nwoke ahụ ọkwa agbakwuru

chineke ka anyị na-arịọ wee sị mmadụ niile a jiri obi aṅụrị wee chọrọ m bịa maka awa nji nke arọ a ihe ọma aya akọ unu ise ihe ọbụla ga-eweta obi aṅụrị aya akọ na ngwuru anyị ise ihe ọbụla ga-eme ka ndị mmadụ gbakọrọ gị n'obi ọcha aga akọ anyị ise maka na ọ na-abụ m lee anya n'aka nri na n'aka ekpe m fụ ha na ọdịka mmadụ ọdịka mmadụ ndị a zuru ebe o nwe onye na-enwere onye dị m mkpata ụmụ ọchị n'ime anyị nee anya n'aka nri na aka ekpe fụ ndị ọdịka mmadụ ọdịka mmadụ m mebe ihe m chọrọ ime maka na ahụchagwo ji edebe ya na-eche ọdịka mmadụ ọdịka mmadụ wee rue ka ọdịka mmadụ ọdịka mmadụ bịara zuo anyị amalite ihe a na-eme maka na Igbo nwere isi na-amụ ụmụ ama ụmụnna na onye ọbụla ma onye ire ọ bụghị ebe ọbụla awara ọjị taa ụrụ ebe anyị awa ọjị gbaa na-aṅụ ọgwụ anyị na-asị Chineke dịka anyị na-awa ji a o

ọha nwa ndị ihe dị na ji ma ha nọ na Delta ma ha nọ na Igala ma ha nọ ebe ọbụla ebe ọbụla ha nọ na ịfụ ha na onye ọbụla ọbara ya na-ekwu maka Igbo ọ ga na-eme awa nji e wee na-atụ na ịwa ji a ya wapụ ụbịam na afọ na mkpa anyị na-awa ji a wee na-awapụ nsogbu ọgbaghara niine juru anị Igbo anyị ji wee toro ezi anyị na-awabi ya n'ụbọchị nke taata na atụrụ ọ ga-adị mma kwa ire ọzọ ihe a bụ ihe anyị fụ n'ihu nna anyị ha ọ ya na-aka nke ụmụnne ya na-eletere mba ha bịa gburu were anyị ọja ala ala ọja bụ n'ihu ma Eze na ọma. odogwu tutu dike mụtara odogwu gaga n'ogwu ewu the great wise man from the east.
Ngwanu.
Onye tutu nwanne ya suru tutu. Ngwanu.
Ofu ọgụdị obu elu ka anyị ji wee. Ọ na-aga n'anya n'anya.